Brenda, fáilte go dtí Ar Mhuin na Muice. Go raibh míle maith agat. Os mo chomhair tá leabhar álainn agam ach bheadh sé an-mhaith le haghaidh eh, bronntanas Nollag. Saghas coffee table leabhar nó eh, dúirt tusa liomsa go raibh go bhfuil sé eh, saghas self-help book. An t-ainm ar an leabhar seo ná Aneas. Cá bhfuair tú an smaoineamh chun an leabhar seo a chur le chéile? Bhuel, An leabhar féin, d'iarr duine éigin orm é a chur le chéile, leabhar a chur le chéile a bhí bunaithe ar bhéaloideas Chorca Dhuibhne agus an deisceart, deisceart na hÉireann go ginearálta. So, dúras liom féin, yeah, ok, ach sin, tá sé sin chomh mór, bhfuil fhios agat.
Tuigim. Mar topic, tá sé rómhór. Agus an rud a shocraíos a dhéanamh ná leabhar a scríobh a thabharfadh eolas dúinn ar na rudaí a bhí ar eolas ag daoine fadó agus na rudaí a thuig daoine, conas a aithníodar an saol agus conas a bhaineann sé sin leis an lá inniu. B'fhéidir go mbeadh sé níos fearr dá dtabharfainn sampla duit. Tá's agat, sa tsaol inniu, bíonn daoine ag caint i gcónaí ar flúirse, abundance. Má théann tú isteach in aon siopa leabhar, gheobhaidh tú deich leabhar ar abundance, cuid mhaith acu scríofa ag bean darb ainm Sarah Ban Breathnach, nách Éireannach in aon chor í, just phós sí Éireannach ar feadh b'fhéidir seachtain agus d'imigh sí agus scríobh sí na leabhair seo go léir ar 'abundance', ach má éist leis seo, éist just níl ann ach ceithre líne, Tabhair agus gheobhair ó Dhia, tabhair go fial agus gheobhair níos mó. An té gur leor leis beagán do Dhia, is leor le Dia beagán dó. Now, dá léifeá na leabhair go léir atá scríofa mar gheall ar 'abundance', sin é. An rud a thugann tú, sin an rud a fhaigheann tú ar ais. Tá sé chomh simplí leis sin agus níl ann ach ceithre líne. Sea, agus úsáideann sé an focal sin in a lán leabhar san lá inniu. Ó, yea. Sea, tá na leabharlanna lán acu mar, ins gach aon ghlúin, bíonn saghas buzzwords ann. Sea.
Agus insa ghlúin seo, táimid go léir a lorg níos mó agus níos mó agus níos mó agus níos mó. So, scríobhann daoine leabhair a rá leat conas níos mó agus níos mó a fháil. Agus thiar ar deireadh, Aoife, is istigh i do cheann atá abundance, bhfuil 'fhios agat. Sea, sea.
Muna bhfuil sé istigh i do chroí, ní bheidh sé agat go deo. mar ní bheidh tú riamh sásta go bhfuil go leor agat. Tá a fhios againn go léir daoine, tá go leor airgid acu, tá go leor de gach rud acu, ach tá siad fós a lorg a thuilleadh, a thuilleadh, a thuilleadh, a thuilleadh. Agus ins an rann beag seo sa leabhar seo deir sé, look, ná bí a lorg rudaí duit féin, tabhair rudaí do dhuine eile agus tiocfaidh rudaí ar ais chughat. Sea.
Agus tá a lán daoine mar sin freisin, nach bhfuil? Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Abair, féach ar na daoine seo go léir anois a oibríonn, abair, le Simon Community nó le Focus Ireland, nó daoine a théann i measc na ndaoine atá fíor, bhocht i bhfíor-dhroch-chás, agus tugann siad suas a gcuid ama go fial chun cabhrú leis na daoine sin. Now, déarfainnse go bhfuil na daoine sin i bhfad níos sona ná go leor milliúnaithe, mar ar deireadh, ní cheannaíonn airgead aon rud atá fíor-luachmhar. Now. Ná bíodh aon dul amú ort, tá airgead tábhachtach. Tá sé tábhachtach go mbeadh go leor agat chun maireachtain go compórdach. Sea.
Ach ní cheannaíonn airgead sláinte, ní cheannaíonn sé caradas, ní cheannaíonn sé grá, ní cheannaíonn sé síocháin, ní cheannaíonn sé na rudaí atá tábhachtach, sea. Agus tá seanfhocal agus tá dán, tá paidir agus tá go leor rudaí sa leabhar seo. An raibh sé deacair chun iad seo go léir a bhailiú nó an raibh siad i gcónaí agat? Bhuel, bhíodar agam alright ach an rud a bhí deacair ná roghnú a dhéanamh mar is leabhar coffee table é seo. Tá griangrafanna ana-dheasa ann agus tiocfaidh mé ar ais go dtí an roghnú ach b'fhéidir má mhíním duit an rud a tharla, ná gur roghnaigh mise na píosaí scríofa agus scríobhas, roghnaíos na píosaí béaloidis agus scríobhas píosa mar gheall ar gach aon cheann acu. Sea. Agus ansan bhíos a lorg léaráidí nó pictiúirí a raghadh leis sin. Agus tá fear óg Francach, fear ana-spéisiúil, ealaíontóir óg Francach, tá sé ina chónaí i gCorca Dhuibhne le b'fhéidir, cúig bliana déag nó mar sin, agus dúrt liom féin ná beadh sé ana-spéisiúil, is grianghrafadóir é, grianghrafadóir ealaíne, agus dúrt liom féin ná beadh sé ana-spéisiúil an téacs a thabhairt dó san agus ligint dó interpreting a dhéanamh ar an téacs é féin, go bhfaigheadh seisean pictiúirí a aontaíonn leis an téacs. Right. Agus sin an rud a dheineamar. Agus really bhí sé ana-spéisiúil. Mar tá's agat Corca Dhuibhne, bíonn gach aon duine ag féachaint ar Cheann Slé agus an Blascaod agus Peig Sayers agus a leithéid sin. Agus ní hé sin a bhí i gceann Lanca, an griangrafadóir seo. Bhí sé ag féachaint ar an téacs agus bhí sé ag lorg pictiúirí a raghadh leis an téacs agus tá na pictiúirí, taibhsítear dom go bhfuil na pictiúirí go hálainn.
Sea. Á, tá siad an-dheas. Tá an ghrianghrafadóireacht go hiontach. An-dheas leis an leabhar. Agus anuas air sin, bhfuil fhios agat, tá an foilseachán ann féin, an obair a dhein Futa Fata, an foilsitheoir, tá sé sin ar fheabhas. Fuaireadar daoine a bhí ábalta na grianghrafanna a chur ar fáil in resolution a bhí maith go leor, bhfuil fhios agat. Right. gur thánadar amach go maith. So, trína chéile bhí sé an-mhaith. Ach ag teacht ar ais go dtí an chéad cheist, ehm, rogha a bhí ann. Theastaigh uaim na genres éagsúla a thaispeáint do dhaoine, scéalta, dánta, amhráin, seanfhocail, tréanna, rudaí den saghas sin.

Bhí sé sin go hiomlán acu agus is é sin, is dóigh liom, sin é an rud atá coitianta idir an ghlúin seo agus na seana-ghlúnta, go dtuig-, go bhfuilimid ag tuiscint anois go bhfuil sé ana-thábhachtach a bheith ionat féin, bhfuil 'fhios agat, a bheith i láthair ag an nóiméad. Caithimid ana-chuid ama buartha mar gheall ar an am atá le teacht, b'fhéidir ná tiocfaidh sé in aon chor. Caithimid a lán ama ag cuimhneamh ar an am atá thart, níl aon rud gur féidir linn a dhéanamh mar gheall air. An áit ina bhfuilimid anois, inniu, sin an nóiméad agus sin an t-aon nóiméad atá againn dáiríre agus a bheidh againn riamh agus bhí sé sin ag na seandaoine. Agus bhfuil a fhios agat, ceann de na tréanna atá, a thaitníonn go mór liom ná, deir sé go bhfuil trí anam insan duine. anam anála, anam mothála agus anam spioradálta. Now, téann sé sin go mór leis an teoiric ar fad a bhíonn ag daoine a dhéanann cleachtadh ar Mindfulness. An t-anam anála, sin an t-anam fisiciúil. Tarraingíonn tú anáil isteach agus amach agus isteach agus amach agus oibríonn sé uaidh féin, ní gá dhuit smaoineamh air, tarlaíonn sé. Right. An t-anam mothála, sin a mhothaíonn fearg, grá, fuath, eagla, fuacht, teas, na rudaí seo go léir. Agus ansan an tríú ceann, an t-anam spioradálta. Sin saghas, sin an lár, sin an rud atá ann i gcónaí, an rud ná hathraíonn agus an rud a bheidh ann go deo. Agus cé gur coincheap é sin atá na céadta bliain d'aois, Is coincheap é a théann go mór leis an lá atá inniu ann. Sea, sea.
Sin suimiúil. Sin. An raibh siad go léir ó An Gaeltacht i Cúige Mumhan nó gach áit i Cúige Mumhan a tháinig na? Bhíodar go léir i nGaeltachtaí éagsúla i gCúige Mumhan, cuid acu ó Mhúscraí, Cúil Aodh i gContae Chorcaí, cuid acu i bPort Láirge agus cuid acu i gCorca Dhuibhne é féin. Agus cuid de na hamhráin, Tá siad ar fuaid na Mumhan ar fad, bhfuil fhios agat. Tá siad, tá siad ins gach aon áit i gCúige Mumhan. Bhí siad go léir as Gaeilge nuair a thosnaigh tú, an raibh? Bhí.
Right.
Agus rinne tusa an aistriúchán dóibh iad go léir?
Rinne.
Dheineas an t-aistriúchán mar, bhfuil fhios agat, Aoife, tá daoine ann agus, tá daoine ann nach bhfuil puinn Gaeilge in aon chor acu. In ainneoin go rabhadar ceithre bliana déag ar scoil ag foghlaim Gaeilge, tá daoine ann nach bhfuil puinn Gaeilge in aon chor acu. Ní hionann san agus nach bhfuil tuiscint acu ar a gcultúr féin agus ar a dtraidisiúin féin, agus ba mhaith liom go mbeadh siad san ábalta an leagan Béarla don leabhar seo a léamh. Chomh maith leis sin, tá daoine go bhfuil roinnt Gaeilge acu, ach gur maith leo leagan Béarla a bheith ann chun a bheith cinnte go dtuigeann siad é, bhfuil fhios agat. Sea, Deir siad, Yeah, that, I think that means that. Agus is féidir leo seiceáil. Sea, sea. Agus feiceann siad go gciallaíonn sé é sin. Nó is féidir leo just an Béarla a léamh. Mar níl an rud céanna ar fad ar fad sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Mar nuair a bhím ag cuimhneamh. as Gaeilge. Ní chuimhním díreach ins sa slí chéanna agus a chuimhním nuair a bhím ag cuimhneamh as Béarla. So scríobhas an leabhar seo, fé mar a déarfá, ó mo chroí féin. Sin é an rud a chreidim féin, an rud atá sa leabhar seo. Agus Níl an Béarla agus an Ghaeilge díreach cosúil lena chéile, so d'fhéadfá an leabhar a phiocadh suas agus é, an leagan Béarla amháin, a léamh. Agus dá dtabharfá mar bhronntanas é do dhuine gan Gaeilge, beidh siad ábalta gach rud atá ann a fháil, really. Agus is dóigh liom féin go bhfuil sé spéisiúil. Is dóigh liom féin go bhfuil sé deas féachaint siar agus feiscint go bhfuil traidisiún againn. Tá's agat an tslí arís insa lá atá inniu ann go bhfuil sé ana-fhaiseanta a bheith ag féachaint ar, abraimis, Buddhism mar bhealach difriúil chun a bheith spioradálta. Agus is bealach ana-mhaith é. Ach bhfuil fhios agat, tá an misteachas céanna inár dtraidisiún féin. Right. Rud a théann siar, I think, roimh an Eaglais Chaitliceach go dtí na sean-draoithe agus na Ceiltigh, tá a lán ar an misteachas ins an traidisiún atá againn féin agus dheineas iarracht cuid de sin a thabhairt isteach sa leabhar seo. Sea, sea, tá sé sin an-dheas freisin. Agus chomh maith leis sin, scríobh tú faoi gach seanfhocal nó dán nó paidir freisin. An raibh sé sin deacair nó an raibh an t-eolas sin agat?
Bhuel. I ndáiríre bhí sé sin éasca go leor mar an rud a scríobh mé ná an rud a cheap, an rud a cheapaim mé féin mar gheall ar na seanfhocail nó na tréanna, conas a chreidim féin go bhfuil siad, fé mar a déarfá, relevant don saol atá á chaitheamh againn anois so ní raibh sé deacair teacht ar na tuairimí ach tá sé deacair i gcónaí rud a scríobh agus a bheith sásta go bhfuil sé scríofa agat ins an tslí is fearr. You know, léann tú é agus athraíonn tú focal agus ansan féachann tú air agus deireann tú no, ní hé sin díreach atá mé ag iarraidh a rá agus tosnaíonn tú arís agus sin an rud atá deacair, rud. a bheith agat ar deireadh go ndeireann tú yes, tá sé sin ceart, táim sásta leis sin. Agus nílim cinnte ar shroiseas-sa é sin, ní bhíonn a fhios agat riamh an sroiseann tú a leithéid sin. But bhaineas taitneamh as, caithfidh mé a rá, bhaineas ana-thaitneamh as é a scríobh mar bhí orm a lán smaoineamh a dhéanamh. Sea.
A lán smaoineamh agus a lán rudaí a chasadh timpeall i m'aigne go. go bhfeicinn cad a bhíos ag iarraidh a rá dáiríre. Sea, sea. Agus tá, yeah, tá an, an eolas go léir an-suimiúil i gcomhair daoine chun, chun é a léamh freisin agus chun na seanfhocail agus na paidreacha seo a choimeád agus ag, ag cur i leabhar. Tá sé tábhachtach, nach bhfuil? Tá.
Bhuel, sin an rud a cheapaim. Tá, tá sé tábhachtach. Tá sé tábhachtach mar tá sé go maith dúinn. Baineann sé linn. féin. Bhfuil fhios agat, baineann sé le do athair, le do sheanathair, le do shin-seanathair, lena shin-seanathair sin. Seo rud atá tagaithe anuas, anuas, anuas, anuas, anuas. Agus is linn féin é. Is rud sainiúil dár gcuid féin é. So tá sé go maith dúinn, I think.

Tá, tá. Bhuel, sin é a deirtear anseo i gCorca Dhuibhne. Buaileann tú le duine ar an mbóthar nó ar na sráideanna agus deireann tú, So, conas tá an misneach? Agus tá sé sin chomh, deir sé an oiread sin rudaí leat. Sea, sea. I mean, sin é mar a mhairimid. Má tá misneach againn agus má tá an misneach go maith, táimid ag déanamh alright. Agus an rud eile a aithníonn sé ná é seo, aithníonn sé nách mbíonn an misneach go maith i gcónaí. Deireann sé, you know, bíonn tú lá go maith agus lá ná bíonn tú chomh maith sin agus bhfuil fhios agat an tslí go mbíonn daoine ag caint ar, ar em, galar intinne agus rudaí mar sin. Sea.
Bhuel, má. Éisteann tú le ceist cosúil le 'Conas tá an misneach? Bíonn 'fhios agat, an duine a chuireann an cheist sin, go bhfuil 'fhios aige. Ná bíonn gach duine go maith an t-am ar fad? Sea.
Ná bíonn an tsláinte, coirp nó intinne, go maith an t-am ar fad? Agus is saghas spreagadh é, is cabhair é don duine atá ag mothú go holc, go n-aithníonn an comhluadar,

Tá sin níor athraigh. I mean, so, I mean, tá sé absolutely nádúrtha, is dóigh liom. Nuair a fhéachann tú, now ní bheadh fhios agatsa é seo go fóill, ach tá fhios agamsa é, nuair a fhéachann tú isteach sa scathán déanann tú, cad a tharla ansin? Agus sin a dúirt an tseanbhean sa dán, iarraim mé bheith óg arís. Iarraim ar Dhia mé bheith deas. na hiomairí, now iomairí, iomairí actually are are sort of ravines ach an rud atá i gceist aici ná wrinkles, na hiomairí a chíonn fir óga im ghrua iarraim ar Dhia a mbaint as. Bhuel sin a dhéanann daoine le botox. Yeah. Agus tá sé seo na céadta bliain d'aois. Yeah. So is léir dá mbeadh botox ann go n-úsáidfí é. Bhuel sin leabhar uimhir a ceathair anois, nach bhfuil? Cad é? Tá sé sin leabhar uimhir a ceathair anois.
sea. Sin é an ceathrú leabhar de mo chuid, sea. An bhfuil aon plean agat chun aon leabhar eile a dhéanamh? Tá. Táim ag déanamh, tá leabhar a chaithfidh mé a chur le chéile, leabhar a bheidh an-spéisiúil mar gheall ar mhná a d'imigh as Éirinn timpeall i lár an chéid seo caite, idir 1948 agus 1960, agus a chuaigh go Meiriceá. Now Aoife, ní raibh Béarla acu. Ní raibh oideachas orthu. Ní raibh aon scileanna cathrach acu. Bhfuil fhios agat, bhíodar ina gcónaí faoin tuath, gan leictreachas, gan uisce reatha, gan rud ar bith. Agus chuadar isteach i gcathracha in America. Agus b'éigean dóibh a slí a dhéanamh. Agus cúpla bliain ó shin, dheineas sraith cláracha teilifíse leo agus tá leabhar le scríobh agam ar a dtaithí agus conas a chuaigh an saol dóibh. absolute heroines, dheineadar chomh maith ag teacht ó faic agus an, an, bean amháin acu, deir sí, tá dhá lá breithe agam, an lá a rugadh í, i 1929, tá sí an-sean anois, agus an lá a chuaigh sí go, go dtí America i 1948. Dhá lá breithe, a deir sí, gur thosaigh saol nua ar fad di nuair a chuaigh sí go Meiriceá. So tá mé ag obair air sin. tá roinnt déanta agam ach níl an méid ba mhaith liom. So sin an jab do 2015 le cúnamh Dé. Ó, iontach, iontach.
Bhuel, coimeád suas led obair an-mhaith. Agus inis dom, tá Aneas, tá sé amach, is féidir leat é a fháil i aon siopa leabhar? Tá sé in aon siopa leabhar, Hodges Figgis, Easons, na siopaithe sin, tá sé le fáil in aon siopa leabhar. Agus bronntanas Nollag an-mhaith é.
Bhuel, go raibh míle maith agat as é sin a rá, Aoife, tá súil agam go bhfuil daoine ag éisteacht!